zamle mi do makariban bata jara zamle mi do ce ngana kununa nin dɔnkili ye masakɛ dɔnkili de ye min dabɔlen bɛ cɛfarinw dɔrɔn de kama n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ka segin ni sebaaya ye Nin ye taabolo kɔrɔ ye basala yan kabi waati jan an fɛ yan fɔli a bɛ wele ko dunya
ne ye dunya jatigi de ye kɔmi y'a ye an ka maakɔrɔw la cogo min na dunya jatigila ye an ka sokɔnɔna ye nin bɛ ye an ka dugu fɔli kɔrɔ ye an fɛ yan fɔlɔ an ka kɛlɛmasa fɔli kun don ni kɛlɛlaw cɛw bɛ taa kɛlɛ la fɔli min bɛ fɔ k'u don sira n'u nana a bɛ fɔ k'u bisimila o tuma dugu fɔli fɔlɔ don masakɛ fɔli de don an ka maakɔrɔw ka fɔli kɔrɔ don an tɛ fɛ k'a bila an bɛ fɛ k'a ta maakɔrɔw ka sira kɔrɔ de fɛ kɛlɛmasa fɔli de ye nin bɛ maakɔrɔw ka fɔli de ye an fɛ nin bɛ nin dɔnkili dɔnnen don bɛɛ fɛ nka tuma dɔw la bɛɛ yamaruyalen tɛ bɛɛ k'a dɔn waati dɔw la maa bɛɛ yamaruyalen don a dɔnni na mais yɔrɔ dɔw bɛ yen ni anw taara o kɛnɛw kan awa dugu kabilatigiw de bɛ o yɔrɔw dɔn ka kuma yen fɔ wagati b'a la fɔlɔ ni seli kun sera an b'a fɔ bon an ka laadala kaburu dɔ bɛ yan nɔ n'o seli sera o kun ye kɛlɛmasafɔli an kun bɛ taa a fɔ yen nɔ ka na hali bi a b'o cogo rɔ waati tɛmɛnenw la Nin fɔliminɛnw tun bɛ mara mɔgɔ kelen bolo, an bɛ don min na i ko bi, yɛlɛma caman donna o ko la. Bon fɔli in, a kun tɛ cɛri fɔlɔ, a bɛɛ tun bɛ mara yɔrɔ kelen. Ɔ komi yɛlɛmaw nana, kow de cɛyara, diɲɛ senna ka teli, ɔ u y'a dunun kɔni min bɛ se a la, bɛɛ bɛ t'i ta bila i ka so sisan. Sisan a taabolola y'o de ye. Ka da waati yɛlɛmacogo kan, Masafɔli kɛli bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ Basala sifinnakaw bolo. O la, welewelekan bilalen don Basala sifinnakaw ma walasa u ka nin ko kɔrɔ ninnu don da la. An k'an cɛsiri an k'a don ba la. Fɔli kɔrɔ de don. Hali n'i tɛ kɛlɛmasa ye, n'i y'a mankan mɛn, a bɛ vie i yɛrɛ dusukun kan dɔɔni donc ko kɔrɔ kɔni o ye fɛn barikalen de ye ne bɛ laɲini min k'u fɛ u k'u cɛsiri k'a ta ba la eh, mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ ka ko kɛ sani u ka dɛsɛ u ka denmisɛnnin dɔw bilasira ni a ye o kɔrɔmasiro ye hali wula in na ye an ye denmisɛnnin dɔw wele ka na u ka na u dege an senkɔrɔ u kana to a ka kunu parce que ne min filɛ nin ye ne bɛ ka file fiyɛ ne mɔkɛ fana tun bɛ file fiyɛ ɔ an kɔni n'an ma dɛsɛ an t'a fɛ ka kunu bɛrɛ an bɛ ka denmisɛnninw bila a sira kan u b'a la k'a kalan an nɔfɛ an yɛrɛ tɛ fɛ ko nin yɛrɛ de ka bila bilen maakɔrɔ ka minnu bi minnu kɛ an tɛ fɛ u ka kunu o la an bɛ fɔ de fɔ kɛlɛmasaw n'an taara an ka kɔfɛla in na ka na ni kɛlɛmasaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ taa kɔfɛla in na ka taa ɲɔgɔnye kɛ kɔfɛ tindina ninnu na ka na n'u bɛ na kɛlɛbolo de bɛ tila fɔlɔ kɛlɛbolo tun bɛ tila cogo min na a bɛ tila saba de ye musow ni cɛw bi mugu ci u bi na ɲɔgɔn minɛ yɔrɔ min mugu ci ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn sama k'i bɛ taa k'i kɛ jɔn ye cogo min na a bɛ ɲɔgɔn sama o tulonkɛ o de an b'o de kɛ k'a ladege seli ma se an b'o de tulonkɛ kɛ n'an bɔr'o la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an ka daba in na an ka dugu kɛɲɛkɔrɔ daba in na an bɛna dugutigi fo ni kɛlɛ